Ndikulandireni mu program imeneyi, program ya Luntha Exclusive pompano pa Luntha Television. Ndi nthawi yomwe timakubweretserani anthu osiyanasiyana amene amakhalanso akukamba nkhani zomwe zikukhudza Amalawi eni ake. Masiku apitawa kapena kuti miyezi yapitawa panatumphuka nkhani yokhudza hotel ya Amaryllis mu mzinda wa Blantyre. Pali njonda ina yomwe ili ku UK yomwe inabwera poyera ndikubweretsa kuti iyayi kugulitsidwa kwa hotela imeneyi panalibe chilungamo kwenikweni pachitika zinthu zakatangale. Mkulu ameneyu ndi amene tikhale ndikucheza naye mu program ya lero, program ya Luntha Exclusive. Ameneyu ndi Alexious Kamangila tikhala naye live koma ndinene pano kunena kuti maganizo amene aperekedwe mu program imeneyi ya Luntha Exclusive

nde nzovuta ndithu koma nanga titani.
Chabwino ndakulandirani mu program imeneyi program ya Luntha Exclusive yomwe tikufuna tikambirane nkhani ziwiri zitatu koma nkhani yayikulu ndi imene inu munayibweretsa poyera yokhudza kugulitsidwa kwa hotel ya Amaryllis si takonzeka kuti ticheze pano Ah, ndakonzeka ndithu ndakonzeka kuti tilomasuka kutero.
chifukwa ndikudziwa kuti amalawi ambiri panopa mwafika pokuti aliyense akuyankhula za inu palibe amene anganene kuti alexius kamangila sakumudziwa kufikira tsiku la lero komabe to have a clear picture chifukwanso mmasamba anchezomu mumachitikanso manong'onong'o ena mwina give us a clear picture of uh, kuti alexius kamangila ndi ndani Ah, ine ndi alexius emmanuel silombera kamangila Ah, ndinaba ndine mwana wa charity and dickson kamangila Ah, mayi anga ah, was a, I ha- a housewife ah, ish, ah, ndi anali ma- mayi wa pakhomo abambo anga anali aphunzitsi koma abambo anga anamwalira ndili mwana ndili baby when I- when i was a baby uh, kamangila um, and um, ndili cha m'ma 5 years 6 years uh, mayi anga anakumana ndi um, bambo a mota uh, thomas mota mr mota amene uh, anali msilikali wa, uh, wa, wa malawi army uh, ndipo uh, anakwatirana uh, monga mukuziwa kuti ndine mkatolika uh, anakwatirana tchalitchi cha cathedral kumangochi Ah, chifukwa kumeneko ndi kumene ah, gogo wanga ah, maximus and christina ah, silombera ku izombe Ah, na atamanga ukwati wawo atamanga banja lawo anatenga ana awo ah, kukakhala kumangochi komano ah, iwo ah, ah, anachokera ah, abambo agogo a maximus anachokera ku nankhwali ku monkey bay komwe uko ku- ku- ah, kwa kwa kasankha ndipo amayi a christina kuizombe asilombera ndi aku namikango ukamapita kwa jali apo ah, opposite chigawa general chigawa ife ndi next so amene amaziwa history ya malawi uh, Medson Silombera uh, amene ali agogo anga ine uh, should not be a new si, si dzina la chilendo ayi ndi munthu amene anathandizira dziko la Malawi kuti lipeze ufulu uh, anali bodyguard wa chipembere ndi amene anatulutsa chipembere kuti akumthawisa kwa kamuzu koma atamthawisa kamuzu iyeyo anabwerera m'Malawi he came back that's how brave uh, Medson was um, komano mwina mbiri ya, ya medson simakambidwa medson silombera um, ineyo ngati alexious kamangila ndakulira ku zomba mmene ndanenera kuti bambo anga anali msilikali ku um, b company ku zomba cobbe barracks so nali mwana wa mu army ndithu timakaonera uh, uh, uh, shooting range ya asilikali and all that. that's how i grew up kumene timakasewera um, ndakuliranso ku mangochi chifukwa kuti agogo anga so uh, unfortunately um, thomas uh, mota also died uh, later in life and uh, at certain stage i had to stay kukakhala ndi agogo anga uh, koma kukhala ndi agogo anga kunalinso ndi zake zimene zinachitika zimene mwina zinandibweretsa pafupi ndi mpingo uh, chifukwa kuti agogo anga pamene anamanga ku mangochi ndi mtown mwenimweni uh, tili pafupi we are five minutes away from the cathedral tili five tili uh, close to everything so ndimapita ku church every day so i think moyo umenewo ndi umene unandipanga mould kumamva mawu a mulungu every day um, um, and ansembe so they, you know, they amandipanga observe chifukwa nimathandizira misa nde muganize mwana kunena kuti wachichepere koma kugwirizira misa every day i think anthu zimawapasa chidwi

imene uh, father alfred tikabwereza uh, anali anali amene anali a rector athu and amene anatipanga mould kenako ndinapita ku st paul's apostle seminary kumene ndinakhalako four years Ah, kumeneko nde kuli zambiri zomwe ndingakambe koma mwina nthawi itha singatilole komano ndinamaliza ndithu mpakana form 4 koma nditamaliza form 4 um, uh, formation center so ku st paul's my uh, spiritual director amene amayang'ana za moyo wanga wauzimu anali father friday father friday who uh, recently died unfortunately but father friday anali munthu amene who amandiziwa spirituality yanga uh, ndi amene anandithandiza uh, like that and um, tachoka ku, ku ndimafuna munthu ndikhala wansembe as you can see chifukwa choti ndakulira mu- mu mpingo ndithu and mmene anandipangira expose mayi anga aphunziranso sukulu ya akatolika so we're too close to the church Ah, kuti panalinso china chake chimene chimapanga mwana amapanga aspire chimene chakhala ali nacho close to so it was kuti chimene ndimaziwa ineyo ndi dolo uh, anali wansembe wansembe ndi amene anali dolo and the, when you look at the catholic church

that car galimoto imene ijayo yodula tinazindikira later kuti galimoto imeneyo yodula kwambiri koma it is durable imakhala imalimba kwambiri and all that but it's what builds a human being kuti zinthu zimene umakhala exposed ndi zimene zimakupanga moyo sumazindikira kuti zikutipanga influence koma umakhala kenako um, i failed to go to uh, Pius XII and uh, st johns uh, i went to chancellor college where i studied my uh, law degree and after that ndinapezeka kuti ndinachitanso mwayi ndapanga practice pang'ono on law ndinapita ku ireland kukapanga masters uh, on access to justice uh, for people with disabilities and then uh, pano panso ndikupanganso maphunziro uh, uh, a law so munthu ndine loya uh, komano loya amene ali ndi uh, ex- uh, uh, atingati ukadaulo wa za maufulu a anthu Alright, so speaking of mene transition yako kuchoka ku khumbokhumbo lako lokuti udzakhale wansembe ndikukapanga maphunziro uh, kukapanga law what really happened what motivated you what drew you closer to that Eh, komano kunena zoona nzonena kunena kuti panali zinthu zitatu zimene timapanga aspire without knowing it kapena kuti without kuchita kuziika kuti ndikakhala kuti sindipanga izi ndiye kuti basi moyo wanga suyenda ayi ndinali munthu wa pa easy kuti sindimazipasa pressure eh? uh, all my life sin- sinazipasepo pressure chifukwa nthawi zina mwina anthu sizimayenda chifukwa kuti timazipangira malire kwambiri ndikapanda kupanga ichi ndiye kuti basi pamene ndinakanika kupanga wansembe kukhala wansembe ku- ku- kupitiriza maphunziro a usembe mwina ndinakakhala wina ndinakakhala kuti basi ndikuti ine am useless ndakanika zimene ndimafuna but i had three things zimene ndimazipanga aspire which i thought uh, uh, ndi ma profession amene ali the noblest amene ali very noble so ndimafuna kukhala wansembe number one number two chimene chimabwera mwina adokotala kukhala otha- wachipatala chachitatu lawyer lawyer anali last option and ina chimene chimabwera now mukamawaona ma professions onsewa it's about helping anthu onsewa amakhala kuyang'ana samayang'ana za iwo amayenera kuyang'ana za ena mm, they have to look at the other person so uh, maybe my life in the church uh, kupita ku mass every day listening to the word of god uh, modified to me the drive for justice without me knowing it komano pang'ono pang'ono komanso uh, when i was young uh, when i was uh, ndili mwana uh, ndinayendapo injustice where uh, mai anga ata uh, mai anga ndi bambo anga atapeza kuti bambo anga atisiya mm, sizinayende bwinobwino maziwa nthawi imene ija uh, amabwera ndithu ankolo Aku- aku- samakhala kuti akuchimuna onse koma amakhala wina wake dolo wina wake anati "Ah, izi- za- mwana amene anali andekha amakazitenga katundu kakutani so we experience that and that's why uh, ndala ita- i- itanyada amatero ndala itanyada uh, when uh, ndala bambo atamwalira um, uh, tinakakhala kwa agogo chifukwa kuti tinalibe kuthekera kuti tinakakhala patokha ndi masteni so uh, zimene zinanso zinandionesa injustice but agogo anga a christina um, uh, silombera kwizombe anali mzimayiso am- amene anali otakataka kumangochi ankayendayenda m'midzi under wa women against aids uh, andi kumangochi aids inali yo- yo- yochuluka kwambiri chifukwa cha mmene lifestyle inali chifukwa cha nyanja asozi zosiyanasiyana so amasamalira az- anthu odwala sorry
kumachulukiranso anthu opita ku joni ndamene tima Machulukiranso anthu- eh, opita ku joni kumene ku south africa so kunalinso kuti inalinso pa level inaso nthenda imeneyi muliri umenewo so at that time kumaonanso agogo anga kupanga for anthu amasalidwa stigma was high at that time so kumaona agogo anga i didn't know koma it was molding me zimandipanga mold uh, zinandisintha komanso kuona mmene zimakhalira ku malawi eti uh, Mm. ukakhala munthu nyumba mwako ukangotuluka nyumba mwako ngati nyumba yako ilibe mpanda uh, kapena ukangotuluka mpanda wako ngati nyumba yako ili ndi mpanda umaona umphawi umphawi uli very very its in our face umaona umphawi anthu anjala anthu osasamba osati kusasamba if sakufuna koma um, it's the last thing they can think of chimene akuganiza iwo ndi kuti tidya chani yo as i'm speaking this morning pali anthu amabanja ambiri amene sakuziwa kuti adya chani at all so umphawi umenewo i think it molded me into becoming a lawyer and really when i went to law school to do uh, law uh, cholinga changa chinali chothandiza anthu and i said it anthu amene akundiziwa i've been very consistent in life if there's something that i've been is consistency uh, and if i've been wrong is at least I've been consistent ndakhala munthu amene ndili ogwi okhazikika pa chinthu chimene ndimachikhulupirira ndipo ndikamapanga zinthu ndimapanga ndi mtima wanga wonse ngati ndikulakwisa ndimalakwisa ndi mtima wanga wonse ndipo ngati ndikulondola ndimalondola ndi mtima wanga wonse Alright, so tibwere ku nkhani yomwe inuyo munayitumphula yomwe ku, ku mtundu wa amalawi inali kuti amalawi sakuyitsatira bwinobwino kugulitsidwa kwa malo ofikira alendo a amaryllis mu mzinda wa blantyre inuyo ndi amene nkhani imeneyi munayibweretsa poyera mwina mungotitengako mbuyo pang'ono kuti kodi mufike ponena kuti mwayibweretsa poyera kuyitumphula kapena kudzutsa zogona nkhani imeneyi zinachitika ndi chani Ah, so uh, monga mukuziwa inu uh, monga inu atola nkhani ah, amene uh, mwina oweruza ma o- olengeza nkhani zosiyanasiyana uh, kuyambira 2024 uh, ndakhala ndi ku- kuyankhulapo za katangale wa kumabwalo oweruza milandu komanso anthu amene amagwira ntchito za malamulo ngati maloya ah, chi- nkhondo imeneyi yakhala ili deep ikuchitika ndithu yoopsa even pamene ah, anthu aona ngati kuti a kamangila wakhala chete ah, wadya ma- wadya banzi ampasa ndalama ah, a kamangila eh, panali anthu ama- we- amafalisa zambiri a kamangila waphedwa there were so many things that were coming in Ah, anthu nthawi imene amaona ngati kuti basi si- koma nkhondo imakhalanso yoopsa kwambiri pamene ndakhala chete and imakhala more dangerous when i'm silent when i'm not active poti sum- anthu samasatira kuti kodi munthu akuyenda bwanji and all that um, chifukwa cha nkhondo imeneyi yayikulu komanso imeneyi so nkhondo imeneyi a lot of malawians relate to it uh, aliyense mmalawi ali ndi china chake chimene amayankhula zokhuza uh, kusowa kwa chilungamo m'mabwalo ah, amalawi ambiri zowakhuza aita iwo zinaonekera olo mwana wawo olo mz- m'bale wawo olo mzawo olo mzawo wa mzawo so pali- palibe amene nkhani ya um, kusowa kwa chilungamo kwa mabwalo amene sikumukhuza aliyense ikumukhuza so that's what inspired people so in the end mmene timayamba mwina anthu amangona akati "Ah, akupenga ameneyo or ah, it's just one of those so kumalawi timayamba nkhani koma nkhani ija imatha after a week timayamba kumabwera scandal ina komano i think the, the system the cartel so we have uh, zigawenga zimene zimavala masuti majekete zimene zimameta ndevu simaoneka ngati mmene ndikuoneka ine ndi zindevu chonchi amameta every morning uh, amayesesa kuti amete aoneke ndithu kuti smart so they cover the ah, ah, uchigawenga wawo ndi mmene akuonekera Mm, ah, and anthu amenewo they fight a huge battle like they fight and all that um, chimene ndimafuna kunena nchonena kuti uh, amakhulupirira kunena kuti tingopanga nthawi yochepa kenako titopa and chifukwa kuti ndikupanga skulu amaonanso kuti ii skulu ya phd si yachibwana ndi chintchito chachikulu chiko- ndi chi- ndi chintchito it's, it's huge anthu amene anapangapo research ya maphunziro amene ndikupanga ine aukadaulo uwu si zachibwana you don't even have time to be on social media so they see so kuti ah uyuyu sangapitirize zitha koma aona kuti zikupitirira so over time ah, ndinapanga ndapanga build ah, chikhulupiriro anthu amandikhulupirira and that my that's my strength that is my strength that is the only strength that i have and anthu ayamba amandipasa information ndili ndi information yoopsa kwambiri ndili ndi information yonena kuti ndimalephera kugona nthawi zina zake chifukwa kuti its huge you wonder kuti ndaziwi pena umatha kuzipanga blame ndaziwiranji zimenezi chifukwa kuti umaona anthu akulemekezedwa akupembedzedwa anthu oopsa kwambiri anthu oti akupanga zinthu zoipa koma even in the church you know akupembedzedwa i know a lot of things that the, sec- the hidden things that people are hiding so um, my point is information ya amaryllis hotel ndinali nayo kuzera mu ntchito yomweyi kuti anthu anandiuza kuti aise pali izi uh, and all that so i've been observing and observing what malawi law society was doing zimene malawi society imapanga ndimapanga observe zimene uh, office of the attorney general imapanga ndimapanga observe zimene uh, bungwe lothana ndi katangale malawi zimapanga and the time imene ndimazayankhula ndinali kuti ndinali so nanenso of course ndatutumutsidwa kuti sindimayembekeza kuti the deal ija ayipanga choncho ndinazayankhula zokhuza kunena kuti uh, uh, ndalama zaperekedwa chifukwa inenso ndimapanga follow koma ndinati aliyense anali asakuziwa kuti ndalama zaperekedwa Awo, if the public if they knew kuti ndalama zaperekedwa it was me who posted and i had gotten information from the inside so ku, ku malawi kuli anthu abwino kuli anthu akuba kuli anthu amene amapanga corruption anthu akatangale komanso the majority of us ndi anthu abwino ndipo ndi anthu onena kuti ndi katangale amatinyasa koma i think chimene chimavuta nchonena kuti kuti tithana naye bwanji ndi uh, pa nthawi inoyo tapeza njira uh, a way of dealing with it and all that and tizipangabe develop over time because manjira zimabwera mukaziyesa you test them you can do it in theory kuchipanga kuti mwina titere titere then you, when you use it you, you then go back on the uh, drawing table kuti kodi izi tapanga izi zinayenda bwanji uh, so that's really how i came out to the, to the realization kuti uh, boma lalipira ndalama zokwanira 100 128.7 billion malawi kwacha ndalama zimenezizi madollars ndi almost pa rate yogwira bwinobwino ndi value ya kwacha ndi 75 million us dollars this is too much money for any country and mukakhala munthu onena kuti munakhalapo ndi azungu azungu ndi anthu amene amapanga value ndalama even 50 cent amayiwerengera uh, 75 million us dollars for amaryllis hotel is insane ndi zinthu zo zoopsa kwambiri kuti anthu angatuluse ndalama zimenezozo kumalipira uh, amaryllis hotel
iwe wakhala ukunena kuti ayi anthu amenewa ndikuwadziwa anthu amenewa ndiwatchula mayina anthu amenewa pena anthu akumaona ngati kuti mwina ukungonena koma sukufuna kubwera poyera ndikutchula anthu amene they are really really involved into this
Ah, choyambirira chomwe mungaziwe nchonena kuti advocacy for kapena kuti chani ah, kumenya nkhondo yothana ndi katangale mmene ndimapangira ineyo imakhala ndi kapangidwe kake sumangopanga ayi so chilichonse chimene ndimayika pa facebook chimene chili calculated facebook page imene ijayo uh, page yanga ya personal inayamba ngati personal in 2018 si kalekale mu december 2018 pa facebook ndi pamene ndabwera sinabwere kalekale komano over time facebook page ija si ya inenso ayi chifukwa kuti pabwera anthu ambirimbiri so it becomes ya anthu eh? the topics that would help the country so yasanduka tool kapena chida chothandizira kuthana ndi katangale m'malawi nde chilichonse chimene ndimapanga post even ndikamazipanga zoseka zoselewula pamakhala hidden message in those things so um, ineyo anthu amene apanga deal kapena kuti imene uh, anthu amene anali responsible for ku kubesa ndalama za amalawi kuba chifukwa nthawi zina tikamanena kuti katangale tikamanena kuti ziphuphu zimakhala ngati kuti zikukongolesa zinthu zonyasa Ah, liwu liwu lenileni ndi kuba kwa uchigandanga kuba mwanseri actually the, inter- the interpretation the chi- chichewa nthawi zina zake interpretation yathu imakhala yolakwika chifukwa kuti ima- imazimbayisa komano corruption the real definition of corruption ndi kuba mwanseri amene amayenera kutanthauza amene akunena kuti kuba mwanseri osati katangale kapena kuti ziphuphu we are yeah, kuba mwanseri the real word is kuba mwanseri so anthu amene akuba akubera amalawi mwanseri kuzera uh, mukugula kwa amaryllis ndikuwaziwa oyambirira amene ali patsogolo uh, kuthamangathamanga ndi a collins magalasi mr collins magalasi and you know mr collins magalasi akuyankha milandu yokuba ku mera uh, si, si wachilendoyi ndi chigawenga chake ndi kabwerebwere so we usually discuss akabwerebwere uh, in relation to anthu amene um, am, anamangidwapo koma lero kabwerebwere ndi anthu amene system simamanga imangowasiya amapanga zawo ena ndi a a frank faruku mbeta amene ali attorney general a frank faruku mbeta mbiri yawo yakuba ndi yakalekale ndipo pali zambirimbiri zimene apanga ena ndi achisale amene ali a minister of, uh, of uh, homeland a deputy minister ena ndi agangata uh, agangata ndi chigawenga in terms of anthu amene amawadziwa ku lilongwe ndizodabwitsa kunena kuti uh, uh, uh, president anaasankha kukhala minister ena ndi amwanamveka uh, ndalama ngati zimenezozo 1 128.7 billion sizingasunthe ku ministry uh, minister of justice uh, minister of finance osaziwa so amwanamveka ali mkulumo ena ndi achiza uh, achiza nyirongo amene ali mkulu wa uh, board ya uh, press trust uh, i mean not press trust apologies but um, uh, uh, pension trust fund uh, amene ali chairman wa board imene I mean, so these are the top six pali anthu ena also amene ali involved koma tikukamba bwanji za amalawiwa adindo osiyanasiyana osakamba za enieake a amaryllis enieake a amaryllis ndi oyambirira amene alinso akuwabera amalawi amene amayang'anira enieake a, a amaryllis amene amatchedwa yusuf investment limited komanso kuli amwenye komanso anthu osiyanasiyana amene athandizira kuti zimene zichitike uh, achina karim amene ama akai motors amene amayenda ngati kuti akugulisa akukonza magalimoto akupanga charity yosiyanasiyana koma ntchito yawo ndiyoti akuba misonkho ya malawi kumayitulusa ku dziko lino kuti anthu aja azikagawana kapena azigula manyumba uh, m'mayiko ngati ku uk kuno uh, ndi m'madera osiyanasiyana
alright so zikukhala ngati kuti ukamachula mayina like that you are a whistleblower now everybody uh, know you as munthu amene kumabwera poyera pa social media kuvumbulutsa nkhani ngati zimenezi palibe mantha ena ake amene akumakufika kuti eh zikukhala ngati kuti tu ndaponda posayenera kuponda no ah, kuti ndibwere pano ndinene kunena kuti palibe mantha ndi kuti ndizinyenga chabe komanso ndikunamizani Ah, mantha alipo komano um, my drive to pursue justice is stronger than the fear that i have uh, chidwi changa chofufuza chofuna kuti chilungamo chichitike ndichochuluka kuposa mantha amene ndili nawo so chidwi changacho chimapanga overpower mantha amene ndili nawo mantha amakhalapo ndalandira ma threat kuyambira 2024 ndawopsezedwa anthu amaphedwa kumalawi ndi zinthu za zii you know si zinthu zazikulu ngati zizi zimene zikuchitikazi anthu amaphedwa ndi zinthu za zii malawi zinthu zosadziwika bwino you know but in terms of fighting against corruption ndi zoopsa kwambiri for even adindo eni akewo you know adindo tikuonera kuti asankhidwa kuti atetee abo ali mboma momwemo akamalimbana ndi katangale atasankhidwa uh, martha chizuma mwachitsanzo anamangidwa ndi asilikali 20 ndi mifuti they were trying to intimidate her but also we might not know never know they wanted to kill her amafuna kupha martha uja. koma panali anthu ena amene anatetezera ngati madonor madonor partners and all that a njaunju anaphedwa mpakana pano nkhani yawo siimayenda bwinobwino koma tikuwadziwa anthu amene anapha a njaunju chigawenga chimene chinapha a njaunju chimene chinapanga organize tikuchidziwa and dpp is a better eh, chipani chimene chingafotokoze bwinobwino uh, pali anthu ambiri a chasowa anali uh, uh, student ku poly anaphedwa ndipo panali commission of inquiry imene inafufuza zonse ndikupeza kuti anaphedwadi zinayenda chonchi kutchula even mayina eh, anthu osiyanasiyana a masangwi anatchulidwa koma mpakana pano is still a public figure is still anthu oti amapeza kuti ali m'mapodium kumayankhula za chi- zipani zosiyanasiyana achipani cha utm kajanja my point is fear yanga is real mantha anga ndipo alipo ndithu uh, ndipo sanathe or continuously and the more i speak uh, uh, the more i break out the more enemies i create because anthu aja alipo ambiri Ah, komano uh, uh, chidwi changa chosakasaka chilungamo ndi champhamvu kuposa mantha anga chimene chimandigwesa ulesi ayi chimene chimandifowola kwambiri kapena chimene chimandiswa mtima kwambiri ndi chonena kuti ineyo ndinasankha ku- kugwira ntchito iyi yoopsayo koma mwana wanga sana sizikumukhuza ndipo sanasankhe koma ndinamuyika pa chiopsezo chachikulu mayi anga ndinawayika pa chiopsezo chachikulu koma iwo sizikuwakhuza sanasankhe ine i just I made a choice this is my mission uwu ndi purpose yanga imene ndina- ndimamvesa kuti mulungu anandisankha kuti ndipange izi uh, from my understanding koma mayi anga sizikuwakhuza koma ali pa chiopsezo uh, mayi awo uh, a mwana wanga uh, uh, ali pa chio- mayi ake a mwana wanga ali pa chiopsezo uh, chifukwa cha ntchito imene ndikugwira ineyo so zimenezo actually ndi zimene zimandiopsa kwambiri kuposanso kuopsa kutaya moyo wa ine Alright, now uh, komiti ya nyumba ya malamulo imodzi mwa makomiti ya nyumba ya malamulo motsogozedwa ndi chair baba stephen malondera akhala aku- aku- akukumana ndi anthu amene akukhudzidwa uh, mu um, kugulitsidwa kwa hotela imeneyi so far are you satisfied ndi njira yomwe komiti yatenga komanso ndi zotsatira zomwe zikumatuluka akayitanitsidwa anthu amenewo
Ah, choyambirira nchonena kunena kuti mudziko nnena kuti ah, n- ah, ziphuphu ah, ah, kuba kwa nseri katangale ah, kuba kwa uchigananga kumene kuko um, pali anthu amene ama- amazithandizira kuti zichitike and kagulu ka anthu amene kamathandizira kunena kuti zimenezi zichitike ndi andale and akuziwanso andale ake including amene ali mu komiti imene tikunena kuti ikutimenyera ufulu ndipo kuyankhula so so far uh, it's im- ndizofunikira kuti zimene ndikuyenera ndizikhala ndi open eye tikuyenera titsegule maso Ah, kuba komwe kumachitika ko ngati kumene kwachitika kwa Amaryllis Hotel sikoyamba ayi you know kuli Sigelege Hotel kuli zambirimbiri kuti tizifufuze zimene amapanga choncho amachotsera ndalama chinthu choyenera kugula 5 kwacha amachigula 200000 you know chinthu choyenera kugula 5 kwa tomato yemweyo woyenera kugula 5 kwacha amamugula uh, uh, 200000 they do that uh, kuti chimene ndikufuna kunena nchani so far i've been surprised ndatutumutsika ndi chidwi komanso zinthu mmene zikuyendera uh, komiti kudos tiyirem tiyipatse tiyiwombere m'manja tiyiwombere m'manja ndipo tiyipempherere ndipo uh, tiyipase sapoti yonse komanso pali zambiri zimene zachitika kuti komiti ija ifike pamene pajapo ineyo ndikuwuzani ndimadziwa zambiri uh, pali zambiri ndipo pali pressure imene tapereka ndipo pali pressure imene tikuyenera kuti tikhalebe maso ali open ndalama ndithu zayenda zasintha manja ndipo ndalama zabwezedwa ndalama zikubwerabe pali zambiri zimene zachitika kuti pakali panopa sindingayime pa pabwalo ndikuuzani kuti chachitika nchakuti ifa zipanga compromise process imene ikuchitika so we need to allow that process to, to proceed koma kusogolo muzaziwa zenizeni chifukwa chimene ndikufuna kunena ichi nchonena kunena kuti ngati amalawi tikuyenera titsegule maso kuti tisayisiye komiti ija kuti ipange komiti ija sikupanga zimene chifai ikufuna ikupanga zimenezi ifa kuti amalawi atopa chifukwa choti you are alert and you're saying enough is enough izi sizingachitike how are we allowing this the moment anthu mwadzuka ngati nzika ndikunena kuti izi zatha palibe wandale amene angakupusiseni palibe wandale amene angati mfwimfwini because andale they survive there uh, ali pamene pajapo ndi mphamvu zobwereka mphamvu zimene tinapasa ifeyo anthu and nthawi imene taona kuti anthu wasala kugwira ntchito imene ifeyo tiku tinalembera ntchito kutengera ndi malamulo uh, uh, section 12 uh, the power to govern the authority uh, uh, to be in a public office imachokera mwa ifeyo so my point ndi imeneyo yonena kuti anthu aja amamvetsa ngakhale ifeyo nthawi zambiri we don't demand what belongs to us so uh, well done baba malondera and your entire team uh, but you know better and you know leronso tikuyang'anayang'ana kuti uh, attorney general ziyenda bwanji um, kukamada mazulo ano tikhala tikuziwa uh, kuti zayenda bwanji koma tikuyenera tisekhule maso chifukwa palibe chimene akupanga anthu aja choti akufuna most of them of course there are other people amene mmene mujamu amene ali oti za kuba kwa nsiku kumakwiyitsa ndipo anatani kodi ana anatopa nazo nawo sakufuna kutani kutopana komanso andale they want to ride on the wave uh, andale ndi anthu ochenjera They- sikuti panopa aliyense akukamba izi they want to be the heroes now so it's- they, they, they have been moved by, by the situation they are grabbing the opportunity to be, and it's okay if people want to shine it's okay people should shine for the right reasons anthu ngati afuna awale ndipo apambane kapena kuti uh, atamike azitamika pa zimenezi zimene funa anthu amatamikatu pakuba ah, ndi zi- kapena ndi zinthu zokuba ifeyo tikuyenera kunena kuti tiwapase sapoti anthu amene ajawo chimene tikufunika tiwapase sapoti ku zinthu izi zikamatuluka tisamangoti iyi zinachitika choncho iyi anaba choncho anthu a- a- a- anayankha foni pa email kuti ku email onso kumachuka foni tisamangokhala choncho koma tizilusa tizikwiya tizipsa mtima ndikunena kuti izizi pangani mangani akuti by now ine i expect kuti anthu amene akhala amangidwa koma chifukwa kuti anthu sakumangidwa panopa ndi ka culture komweka timangokhala anthu oti apamwamba kungoyang'ana zinthu zapamwamba by now timayenera kuonera kuti mabanki ena ake aya- ma- a reserve bank of malawi akhale kuti akuwafunsa mafunso kuti izi mumapanga bwanji izi zimayenda bwanji izi potere apa zapotere nde mukandifunsa funso limenelo its a mixed bag uh, it's a call for us to be open kuti maso athu akhale otsegula tisagone now inquiry ija itayamba unadzalemba pa tsamba lako la mchezo kuwawunikiranso chair baba nayenso baba anayankha kunena kuti ndi wokonzeka kugwira nawe ntchito mu ntchito imeneyi yolimbana kapena kuti yofuna kudziwa chenicheni getting to the root of what happened kuti hotelayo igulitsidwe now apapanso wanena kuti anthu akamamva zinthu zija adzikwiya adzipereka sapoti iweyo sapoti yomwe upereke pakadali pano ndi yotani iyi ndikupereka sapoti yambiri kwambiri Ah, koma sapoti imene ndikupereka sindikuyenera kunena chifukwa kuti ipanga compromise zimene zikuchitika komanso sine ndekha ayi pali anthu ambiri ma professionals pali anthu ambiri amene akwiya kungoti anthu enabe ali ndi manthabe sakutuluka pali anthu ena amene akuziwa zinthu zambirinso kuposa zimene ndikuziwa ineyo Ah, o- zofanana ndi zimene ndikuziwa ine amene akwiya koma ango ah, angopindira ndevu mkamwa Ah, koma anthu amene a- akupereka sapoti ku, ku committee zikhala zo it will be hypocritical for me to be here on air and talk about this without mentioning professor arthur peter mutharika zikhala ndithu zopanda nzeru kuti ndikhale pano kukamba nkhani osakamba za profesa arthur peter mutharika uh, iwo si mngelo ayi ndi munthu ndipo ali ndi zifooka zawo koma chimene ndifuna kunena apapa ndichonena kuti we have a president ifeyo pa nthawi inoyo ndi president uh, forget about the form focus on the substance apm profesa arthur peter mutharika walemba chikalata at the right time kalata imene walemba ija ndiyofunikira kwambiri yowauza akomiti kuti gwirani ntchito yanu ndipo ine sinzatani kodi wabwereza mawu ake mukalata imene ija kubwereza kunena kuti sinditeteza wina aliyense niyogwirana kalata imene ija ndikumasuleni amalawi ndikumasuleni amene mukundimvera kalata imene ija president walemba chifukwa kuti panali anthu ena amene amapita mseri nduna zimene zimapita kumseri ndikumakawuza anduna ma mp makamaka a dpp amene ali mu komiti imeneja komanso eveninso a opposition chifukwa president amakhala ndi mphamvu ah, kwa wina aliyense kumakawuza kuti "Ah, kubwera wakutaura amene ndi appoint- appointee wa bwana anthu amene tikuwaziwa amene anasankhidwa ndi abwana ndiye mukamuchisa manyazi ndoti kuchisa bwana chifukwa chake apm anena kuti "Ah, nyasi zimenezi he doesn't want anthu amu- ayuze dzina lake kuwabera amalawi Ah, komano ndinanena ndipo ndikubwereza kunena kuti chikhu chiyembekezo chimene kalata imene ija yapereka kwa amalawi uh, kudos mr president we are good but it's not enough sichokwanira tifunano tione ma actions uh, ntchito zinthu zosiyanasiyana anthu amene atawasunthe chifukwa cha zimene zijazo kusogoloko koma president is making his moves at the right time komanso sakufuna kupanga z- zaphuma chifukwa kuti afuna ateteze timanena kuti separation of powers kuti pamene uh, bungwe kapena kuti komiti ya parliament ikupanga zake asayisokoneze ayisiye kaye imalize ndipo impase report and that has given a lot of energy protection and power to that committee baba mulondera ndi azinzake amene akupanga zimeneziko ya opseza tizigawenga iti timene timapita museri kumakanamiza dzina la president kumakanamiza dzina la chanji kumazimva mphamvu ifake mwaona ena ma minister amene ndachula so kumalawi kumachitika character uh, cleaning kwambiri anthu amaziyeresa koma ali ndi za- zawo zonyasa dzulo then ndichipange call out this sinachiyankhule kupena paliponse agangata apereka 40 miliyoni ku ccap chipa- ku mpingo wa ccap that is total evil meje ndi ndi- ndi usatana weniweni zimene amapanga apo andaniwa akuberani mabiliyoni Apa amene ajawo 5 billion kumapita uku wina akutenga 40 million akupereka ku mpingo it's not even close you can't even compare and mpingo ukumapusa ukusanduka ngati ka, ka, ka mzimayi wachigololo mpingo that's how the church has become where it is sleeping with anyone mpingo wasanduka kuchapa character ya awawa amene akuba zigawenga so the church has a big role to, to, to play the church when i say the church it's not just ccap it is the muslims it is the catholic church especially the catholic church because we know better if you are catholic timaziwa bwino tili ndi zotithekera zotisegula maso pazinthu Ah, mpingo wathu unatipasa maganizo maganizidwe a umpingo sitimaganiza ngati mwa umunthu wathu timaganiza mosogozedwa ndi uh, masomphenya a, a, a yesu a ambuye yesu kuzera mwa uh, Peter you know, kuzera mwa papa kuzera mwa utsogoleri waukulu wosiyanasiyana sitimayendesa zinthu ngati mmene ndikufirira ineyo alexis so we, we, are, we have a better position to stand against power you know even in the context where anthuwa akuperekaso ndalama kwa mipingo for corruption iyo imapanga extend mpaka to the church Alright, so now watchulapo maina angapo amene ukunena kuti akukhudzidwa according to you akukhudzidwa mu katangale ndi ziphuphu mdziko muno yomwe ili uh, ukufunanso kuthana nayo mothandizidwa ndi anthu ena komano tione muli go setting is it ethical kubwera poyera kumatchula mayina monga momwe ukuchitira iwe pano No, it's it's very ethical. As long as the good is combined. So, uh, anthu edi anakupusisa akupasani anthu amapereka ya chiphunzitso cha boza so what- chinthu china chimene chachitika ku malawi nchonena kuti maloya amene anatisogolera eh, ena uh, uh, apindula nawo ndi kuba kwa nseriko amapindula nawo ndipo sali mkulumu ndipo ambiri ali m'katimo you know, akuluakulu amene anayamba mwina anali kutsogolo kwathu sonse koma uh, ali involved so zimene zimachitika nzonena kuti system ngati imene ilili ya uh, tingoyerekeza maloya malawi law society you know Ku- chiphunzitso chimene amapereka amapereka ma half truths amapereka kuti kukuuzani chilungamo koma osakuuzani chilungamo chonse so it's true that there are way, ways where you can resolve and you can complain you can raise up ma issues a, a corruption komano in the context where um, ma systems for years for 50 years uh, the judiciary has been mentioned in corruption but there hasn't been anything that has been done you and me tikhoza kugwirizana kunena kuti kwa zaka ndithu uh, makumi makumi asanu takhala tikukamba zakatangale zakuba uh, mwanseri za mchigananga zomwe uh, anthu amene amagwira ntchito ku court akupanga koma palibe china chilichonse chimene chinachitika ndi panopa pamene tayamba kuwatchula anthu ndi mayina omwe pamene zayamba kutani zayamba kuoneka kuti zinthu zikusintha ndipo zinthu zisintha ndipo zisintha ndithu afune asafune tikakamiza chifukwa chake ninji um, tikamakamba zakatangale ndikumangozikamba mwa mwa mongo mongo zungulira kapena mwachigulugulu osayika nkhope pa katangalewo osayika nkhope pa uh, kuba mwanseri zima zimangodutsa ngati mphepo choncho zimangoyenda ngati za ah, malawi kuli katangale Ah, katangale ali paliponse basi you move on pamene tikunena kuti iya ku judiciary kuli katangale Ah, Justice Chikopa ndi akatangale ndi akuba amene wa mwanseri Ah, chilunga- chilungamo samayendesa bwino a Madise ndi akuba mwanseri a Kapanda ndi akuba mwanseri kaya ndi wakatolika kaya ndi wampingo wanji tikuyenera tiziwatchula anthu ndi dzina lawo a Mvula justice Dzondi Mvula mbava yotheratu koma akuti ndi justice justice of the high court you know uh, nditha kutchula mayina ambiri komanso tikamakamba kwa maloya kumanena kunena kuti Wapona Kita amene ali mkatolika wa- wakhala analinso kuseminali ngati ine koma ndi wakuba ndi munthu amene waononga miyoyo ya anthu ambiri Ralph Kasambara, late Ralph Kasambara ana- ana- anali wakuba ndipo anawononga miyoyo ya anthu ambirimbiri. You mention names of people, you put a face, umayika nkhope pa zoipa zimene zikuchitika. Choncho no ndiye mmaona kuti oh, ndi anthu amapanga no connect. So panopa and people have started connecting the dots, you know. They, they are connecting and its not even no one can challenge me uh, kuti angalowe mu court kuti akawina against me munthu amene amene ndamutchula umboni ndokwanira and muziwe kunena kuti munthu ngati ineyo ndine activist kuyambira kalekale ndine womenyera ufulu wa anthu pali you can check years of doing this work i've been doing this work mukhoza kuona nkhani ya mzimayi wa ku Mchinji amene nakamuyimira ku Mchinji from Blantyre without being given money by anyone uh, i traveled um, Mussa John um, pali anthu ambiri ndi amene ndawatulutsitsa ku ndende over the years so there is a track record of ine kugwira ntchito mu- mu- kata- mu nkhani zimene za ufulu wa anthu nkhani ya access to justice kuti anthu alandire chilungamo so ndinawona kunena kuti ah, chilungamo chija ah, nkhani yonena kuti ndizilimbana ndi case by case ah, sindipita kuti konse I'll stay like that ndikhala wopsa mtima moyo wanga wonse chimene ndikuyenera kupanga i had to change the system i need to fight the system so that then when you fix the system it trickles down with the other things so this is what we're dealing with we are dealing with nsanamira nsanamira yakuti kuti chilungamo sichikuyenda chifukwa chake and uh, chifukwa choti pa track record imeneyo palibe amene angandisumire ineyo ndikukapambana pa khoti labwinobwino komanso even pa khoti labwinobwino akapambana ndi umboni umene woonesa kunena kuti kuli mavuto uh, ku, uh, ku uh, makhoti oweruza milandu makhoti atha milandu komanso ku uh, profession imeneyi mmati maitcha kuti legal profession. It's no longer a profession. There is the profession has left in the in the legal profession. So kulibenso zokuti anthuwa ndithu dongosolo limayenda choncho chifukwa anthu akumangopereka ndalama kwa oweruza amangopereka uh, the justice is, uh, is has been put pa pa timati pachani pa uh, azika ndithu pa sale pa pamsika kuti ah, amene ali ndi zambiri ali ndi zambiri apereke Ah, that's what is happening ndi zimene zi- tizithetse ndithu amene atazithetse ndife amalawi
All right, so looking at uh, katangale ndi ziphuphu amene ukamaona cause you said uli ndi zambiri zomwe ukudziwa root cause yake ndi chani chifukwa already we are struggling with the economy and then we are still talking of katangale komanso ziphuphu let's go to the root cause ya katangale ndi ziphuphu munomu m'Malawi so choyambirira munthu wina aliyense amabadwa ndi kuzikonda kuziganizira iye yekha eh? munthu wina aliyense amabadwa ndi kuziganizira iyeyo Ah, nde choyambirira ndi umunthu wathu umakhala utere kuti munthu umaziganizira iweyo komano tikakhala ndi the right kind of education tikakhala ndi maphunziro oyenera timazindikira kunena kuti ah ndisamangoyang'ana za ine ndiyang'anenso za ana anga ndisamangoyang'ana za ana anga ndiyang'anenso za ana awo like that so cause ya corruption yathu kuti za- pamene zafika apa zafika bwanji pamenepa zafika pamenepa chifukwa cholekerera kulekerera kunena kuti tikamakhala anthu ah, ngati eh, mtundu wa anthu timakhala ndi malamulo amene amayendesa kakhalidwe kathu ubale wathu wa wina ndi nzake pamene pachizungu amanena kuti social intercourse um, uh, social interaction of human beings mmene aku- anthu akukhalira amayenera kuti pakhale zowayenereza kuti ah mumayenera kutere

ikusankha uh, brian banda brian banda ndi munthu onena kuti sukulu yake anthu sangayifotokoze bwino kuti kodi sukulu yake ikuchokera pati MSCE apart from MC, MSCE if you are to be the boss of mbc you should have other qualifications that qualify you to be it's not just kuti ndi wamakani kufunsa mafunso kapena ndi wolimba mtima it's not enough kungolimba mtima you need to have zokuti but you see kuti we as a country tasiya kusatira ndondomeko za kayendesedwe ka maubale athu so maubale athu amayendesedwa ndi ndondomeko imene timanena malamulo lero so ngati uh, kusankha kwa munthu amene akuyenera kukakhala director wa mbc pali akuyenera kupanga advertise anthu aja ndikubwera ndikupanga kupikisana ndithu ah, ndikuona kuti ah, uyu wadziwa bwino izi koma titenge uyu chifukwa cha chakuti chakuti chakuti the fact that uh, pali philosopher amati Kelsen amanena kuti ngati muli ndi malamulo malamulo aja akaphwanyidwa ndipo palibe zosatira zake zimene munthu akulandira pamene malamulo aphwanyidwa uh, malamulo aja amakhala opanda ntchito amatha mchere malamulo aja amakhala opanda mchere uh, so zimene zimachitika kumalawi zimenezozo ndi chifukwa chake corruption yafika pa level iyi kuti anthu amene amakhala kuti aba anthu amene amakhala kuti apanga zoopsa samalandira zochitika zake ndipereka chisanzo a mpinganjira tom mpinganjira anamangidwa pa nkhani yonena kuti amafuna kupanga bribe kupereka ndalama kwa majaji amene amaweruza mlandu ah, uja umene umakamba za- zachisankho chifukwa cha ndalama lero a mpinganjira ali kuti you know akuti anakhululukidwa akhululukidwa pa njira pa, pa zifukwa zanji ah, munthu wamangidwa kwa zaka 9 wangokhala kundende chaka chimodzi akumukhululukira there is no ground palibe amene angandipase ine mfundo zogwira zonena kuti a chakwera ah, anasatira kumukhululukira mpinganjira in fact mpinganjira ngati system yathu malamulo athu akugwira ntchito akuyenera abwererenso akaseve sentesi yake chifukwa palibepo chimene china chinamu chinamutosa uh, mulandu wake tikaziwunika bwinobwino Ah, mukapanga dig deep mupeza kuti anakapereka ndalama kwa chakwera anapereka ndalama kwa kwa kwa kwa, kwa chipani zimene tonse tikuziwa and we want to move on people want to move on. people want anthu akuyang'ana kumbali koma they put they're looking the other side when you mukawerenga bible amakamba za um, samariya wachifundo nkhani ya samariya wachifundo uh, wansembe akudusa msewu wopita ku jeriko akupeza munthu wavulazidwa wasala pang'ono kufa anangoyang'ana kungotambalala kumapita winanso amene amayembekezedwa kuti mwina ndi wokhulupirika loya ana mwachisanzo tingopereka loya amene akuyenera kusatira chilungamo anangodusaso koma uyu msamariya wachifundo msamariya atamuona munthu uja anampukuta munthu uja ah, ndikutani so justice system yathu yavulazidwa ndi zigawenga zakuba the cartels and chomwe tikupanga ngati mwachisanzo nkhani ya chi ya Thom Mpinganjirayi anthu akuyang'ana the other side kumapitirira kumapanga zawo ndifuna nditeteze banja langa ndifuna nditeteze ana anga ndiyang'ane za ineyo sogolo langa ndikayambana ndi awa zonseza andis- andisekereza but we are not following uh, the uh, ku maitanidwe athu sitikusatira zimene ngati tikamati ndine mkhristu kodi tikutanthauzanji tikati ndine mkhristu ngati tikuona chilungamo chiku uh, uh, chikuphwanyidwa tikuona um, chilungamo chisakuchitika and we walk away kapena tingokhala chete uh, uh, madam uh, ndili ndi zambiri zoyankhula ndipo ndimakhala ndi zambiri zoyankhula chifukwa choti kumbukirani kupanga subscribe to our youtube channel malawi news daily updates kuti nkhani zochitika ku malawi zisamakuphonyeni inuyo muzikhala munthu woyambirira kumva komanso kuonera nkhani zimenezi zikomo kwambiri